na nzukọ n'iru adịrọ chukwu mma na chukwu akwadorọ ife unu na-eme o nwere ndị aka fa rugasịrị inyi nọ ebe ahụ ee ọ ife e ji ọjị ezukọpụta n'ala Igbo onye isi ekele m ndewo ndewo nna ee ihe mere bụ na maka na a na-emekarị na-asị weta ọjị

a chọrọ eweta ọjị ka a mara na ụbọsị niile dị n'ala Igbo na ba nwere mm, oke ka ibe n'anya na ọ ghara ịbụ ị pụta n'ụbọsị eke ife eme ma ụbọsị afọ ma ụbọsị nkwọ e weta ịnọ ị ma na eke oye afọ nkwọ ezighi oghe ife ọ pụta ya bụ otu anyị si wee weta ịnọ ugbu a anyị mejupụrụ iwu ọka ezu emechara ife etu e si eme

amụtakwa n'ife nwee ife anyị akọwalụ ndị na-esoro nene i mere nnọọ ọfụma o nwekwara ihe ọzọ m fụ nọ n'akụkụ ọjị a ị nwere ike ịkọwara ife ya bụ ife bụ ee kebụ n'ose e ji ata ọjị kebụ ose ọjị e nwee nke a na-egwe egwe a na-akọnye akọnye mana nke bụ nke okenye n'obi ya na-edebe ọ naghị akọ akọ maka na nwunye ya egweteghị nke e ji ya ata ọjị o wepụta nke e debe ụmụ ibe atawa ọjị ee ịgba ya enyi ebe a ị fụ mkpụrụ ya ee etu o si adị ehe ọ mkpụrụ ya bụ ife ose e were ya wee taa ọjị ee unu ahụ na m o nyere ibe atọ Ọ gwara m. Mm.
ekele gị ndewo ee biko anyị na-asị gị maka na gịnị a na-asị na gịnị na anyị igbo na anyị bụ igbo chukwu kere anyị mara ife ife ahụ anyị gbalụkwa anyị mana a chọọ igbo a na-afụzi igbo a na-amalite ebe a na-enweta fa biko ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị igbo biko ka i nye fa ndụmọdụ ee ka anyị malụ na taata anyị pụtara otu anyị pụtara sị na gị na nwa eze a na-efu na mba na ọ ife e kwuru n'oge elu

ọ ya ka anyị ji agwasi ndị Igbo ike ka onye ọbụla kụzibere ụmụ ya Igbo sụba Igbo fa ekwezina ka ụmụ fa ghọrọ ndị ọcha maka na ọ bụrụ fa ma n'ukwu ama nkafe ike ọ bụrụ na ba mara ọba malụ na mm, ibe eze nwaanyị obodo na-anara anyị erigo nne maka na nwata ọbụla asụrụ Igbo eze nwaanyị akpọ okwelu mkpụrụ ya n'Igbo a na-ajụ kedu afa ya sị nọ nneka a sị ya kedu ma ọ sị ga ewụọ ọ ya ka anyị ji ayọsi igbo ike fa sụba igbo o nwere ife karịrị anụ ee ọ ife dụkarịchaa mkpa a sụba igbo were ofu asụsụ were ofu obi mebe ife igbo ọ dịba mma daalụ
ee ife ọzọ m na-ajụkwa bụ maka na gịnị maka na ndị igbo na-eme anyị nwechara ụmụ ife dị iche iche ụmụ otu dị iche iche otu ahụ dị iche iche anọkwanụ ndị ọzọ na-akpọbatasị ndị nke ha na-eti egwu ma ndị na-eme ụmụ ife dị iche iche a na-enye fa ma ahụ ma gịnị ma ibe na-eme ibe ihe na-enyere eme ibe nkiri na ụmụ ibe ndị ọzọ dịzi iche iche mana ndị Igbo anyị bụ onye anyị fụrụ mere otu a dịka nwere ndị ndị nwere ike inye inye ndị dị otu a nụwa maka na gịnị anyị nwere ndị a na-akpọ ndị ndị si na ha bụsị ọka aka achọrọ m ịgba afa maka na na fa erika ụmụ ndị otu dịzi iche iche anyị nwesịrị fa mana enwebeghị ndị nke si na gịnị nekwa na ife mere nekwa na ụlọ nke anyị nwere ebe a na-akpọ ụlọ igbo ebe ndị igbo na-eme gị na-enwe mgbakọ mgbakọ ahụ anyị na-enwe nekwa na onye ebe a dị otu ala ka ndị igbo na-enwe mgbakọ nekwa ife ụlọ dị otu ala na ihe a bụ gịnị ụlọ ndị igbo otu e si nwego na liverpool kedu nke si na anyị jizi na london na na ife adịrọ anyị nwere ndị dị iche iche n'iche iche e nwe ndụmọdụ nwere ike inye ndị dị otu a biko o nwere ife ọzọ dị na ya anyị na-ekwu bụ na anyị maara ife dị mma nwere eri e tinyere n'imi onye da ada ya kweta ndị Igbo anaghị emeti ya n'obodo a anyị ga-agwa anyị onwe anyị eziokwu maka na anyị gwa onwe anyị eziokwu ndụ anyị nata ife dị na ya bụ na anyị ga-agbawa mbọ imepụta ife dịka ndị Igbo otu a na-akpọ Igbo Heritage bidoro na-agba mbọ ka Igbo nwee ọnụ okwu n'obodo ka omenala Igbo chake achake ilu efu na ụmụ obodo n'obodo etie asụsụ ụfọdụ na a na-etie ma nke ndị Arab adị etie Igbo Eh, maka na anyị ekwere na-asụ Igbo kedụzi ka a ga-esi tinyere anyị ọ bụrụ na anyị kwesịrị igbo kwue na asụsụ anyị dị anyị mma ụmụ anyị dị ka a jee ebe a sụrụ igbo obodo amalụ enye anyị obu obu igbo anyị enwe obu anyị nwe obu anyị enwe ife anyị na-akụziri ndị mmadụ ụmụaka anyị e, enwebe ọṅụ na fa bụ ndị igbo na fa sonyego nyere anyị aka maka na ọ nya mere na ife ya sasị ya ya sasị onye pụta onye nnukwu afọ na-emeni ya bụ igbo nwere ihe ọ pasị si gba mbọ ka anyị jikọọ onwe anyị ọnụ ma na obodo a nọ na ya bụ ife i mefutere ka e ji ama gị ọ bụrọ maka otu i si sụọ oyibo ị ga-akwụ asụnarị onye ọcha n'oyibo na ọ fa nwe oyibo mana onye ọcha enwerọ ka ọ sụnarị gị n'igbo ka anyị mụta na ya eh, jikọọ onwe anyị ọnụ deemenụ onye isi ekele gị rinne ọ bụrụ na anyị ga-eje ezumike eh, ma ọ bụrụ na anyị si natakwa nwaada anyị bụ Theodora na mụnwa na ife a